Torrendi, intrendi immoi in sa chistioni de oi, su bilinguismu in Sardìnnia, cumenti at presentau beni de giustesa Claudia, Su bilinguismu est s'imperu in d-unu logu de duas lìnguas in cunditzioni de agualàntzia. Su vocabolàriu italianu narat, Il bilinguismo è l'uso di due lingue in un dato territorio in condizioni di parità. L'uso di due lingue in un dato territorio, in condizioni di parità. Su logu, cioè il territorio, su logu, aundi is duas lìnguas depint essi imperadas in cunditzioni de agualàntzia, est sa Sardìnnia. Is lìnguas diferentis de imperai in d-unu logu in cunditzioni de agualàntzia, po su chi interessat a nosu custu merì, sunt su sardu e s'italianu. Ita bolit nai italianu e sardu? Italianu bolit nai s'italianu standard chi prus che totu intendeus in su ràdiu e in sa televisioni e ligeus me is giornalis e me is librus de iscola. Cun s'espressada lìngua sarda o sardu, Boleus nai totu su chi pertocat is duas bariedadis literàrias de sa lìngua sarda, su campidanesu e su logudoresu, chi tenint e depint tenni sa matessi dinidadi. Duncas de imoi in antis, chi deu nau sardu, bolit nai siat su campidanesu siat su logudoresu, o si no, Chi no est aici, apo a nai campidanesu o apo a nai logudoresu. Ita narat sa lei apitzus de su bilinguismu? In Sardìnnia teneus una lei de sa Sardìnnia, sa lei bintises de su norantaseti de sa Regioni, chi narat una chistioni de importu mannu. Difatis, sa Corriedda Unu, Corriedda est unu fueddu nou chi nosu seus imperendi, fueddu nou 'oit nai neologismo, fueddu nou neologismo, nosu po Corriedda in su in su chistionai naraus giurìdicu, po nosu est il comma, poita ca teneus sa corria, dona a mira una corriedda, una corriedda est un arrogheddu, un arrogheddu e duncas una corriedda. Sa corriedda unu de s'artìculu duus de sa lei bintises narat ca Su sardu e s'italianu tenint sa matessi dignidadi. Custa est sa grandesa de sa lei bintises, chi tenit difetus chi non fait, ma una cosa bona dda tenit, chi est cussa ca ant iscritu po sa primu 'orta in sa storia de sa lingua sarda ca su sardu tenit sa matessi dignidadi de s'italianu. Un'atra lei importanti, italiana, non sarda, chi at a essi sa lei cuatruotodus de su norantanoi, fata dus annus a goa de sa regionali, sa cuatruotodus, custa puru est una una lei tzopa, ma po sa primu 'orta Su Stadu italianu at arreconnotu s'esistèntzia de su sardu. In antis de cussa lei su sardu no esistiat. Si praxiat o non si praxiat. Un'atra lei o un'atras cantu de su Parlamentu europeu chi tocat a remonai. Emmu, nai nci ndi funt paricis de risolutzionis, cartas, conventzionis, ma unas cantu de importu funt si ddu nau in italianu poita ca esistit sceti sa tradusidura in italianu, esistit ancora giuridicamenti in sardu, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie de su norantadus. Agoa teneus la Risolutzione sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità Europea de su norantacuatru. Un'antra chistione importanti est la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali de su norantacincu. Labai chi nosu castiaus norantaduus, norantacuatru, norantacincu. Sa lei italiana est de su norantanoi, funt passaus cuatru, cinc'annus po chi su parlamentu si ndi siat scirau e apat fatu una lei de arreconnoscimentu de su sardu. Funt normas, leis, fortis, giai sempri disconnotas non connotas in Itàlia e in Sardìnnia puru, prus pagu ancora in iscolas. Chi bosatrus abitais me is iscolas, pregontais a is piciocheddus, ddis narais, Ma a ddu scisi ca su sardu est una lìngua? Ah, si? Ma scisi ca nc'est una lei po su sardu? No! No ndi scint. No ndi scint poita no si ndi fait a iscola. Mera bortas mancu is professoris scint de custas leis. No ndi scint. Oh, po po si fai un'esempiu de cumenti funt importantis, po ndi nai una, sa Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, chi est stètia, chi ant votau in Strasburgu su cincu de su mesi de de Doniasantu de su norantadus Est una una risoluzione longa poita ca ant circau de chistionai de dogna barrancu mannu chi chi interessat a is minorias. E is articulus funt meras. S'articulu otu est sceti po is iscolas, labai, un'articulu feti sceti po is iscolas. Si lìgiu calincuna cosa poita parit chi pighint fintzas a s'ànima de cumenti torrant a nai is cosas, poita ca in Europa 'oliant essi sigurus ca nisciunu Stadu si potzat permiti de sperdi una lìngua. S'Europa non si podit permiti e non permitit a nisciunus, nimancu a nosu sardus, de sperdi sa lìngua nosta. Labai su chi ant scritu.

de fai una classi aundi si studiat su sardu. Scuola prescolare.